ndị be anyị ekene m ụnụ igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ekenekwa m ụnụ maka na ihe na-emere ụnụ ihe anyị ka nọkwa n'akwụkwọ a bụ ọkpa akụ eri eri cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe anyị kwuru na akụbụzọ na-eli ji narị anọ n'otu olulu ọ na-eme ọnwa ọbụla o kpopụta ji ndị a gbaa ha n'anwụ mekwa ka ikuku fesa ha ihe o ji eme nke a bụ ka ji ndị a ghara imebi ma ọ bụ puo ome mmadụ anaghị aba n'ọba akụbụzọ a gbara ya ogige gburugburu ka ogige ahụ siri dị ka mma nwa ọkụkọ enweghị ike isi na ya piofee n'ihi na a kpara ya otu e si akpa nkata were igu nkwụ fochie oghere ọbụla ọ bụ akụbụzọ na-ewepụta ji ụmụ odibo ya na-esi ọ bụrụ na o wepụtasịa ọ gụọ mkpa ji niile ọnụ marakwa ji ole dị n'otu mkpa ọ na-eme nke a iji chọpụta mgbe aka gara na ji ya o nwere ihe mere ndị abangwu ji atụ akụbụzọ ụjọ mgbe ụfọdụ mgbịrịgba na-akụ n'ụlọ ya ọ dịghị onye na-akụ ya ma ọ dịghị onye maara ihe na-akpata ya. Uche ha na-agwa ha na Akụbụzọ gwọbigara oke ọgwụ na eleghị anya na ọ bụ ọgwụ ya jiri mgbịrịgba ahụ agwa ya okwu. Ọ na-adịkarịcha ike mgbe ọbụla mmadụ metụrụ aka n'ogige ọba ji ya. Akụkọ ataṅụ a gbasara n'obodo mekwa ka ọtụtụ mmadụ ndị nwere obi ike, ndị na-achọ ka ha hụ n'anya na-aba abịa na mkpagharị n'ụlọ Akụbụzọ. Ma ọ dịghị onye pụrụ ịchọpụta ihe na-akụ ataṅụ na be ya. Ọbụladị ụmụ odibo ya amaghị ihe na-eme N'ezie, Akụbụzọ nwere uche dị ka agwọ. Ọ bụ akọ na uche ya bụ ike ya. Ọ maara na ndị iro ya dị ọtụtụ, ya mere ọ na-eche ndụ ya na akụ ya nche mgbe niile. O jiri owu ojii tụbie ogige n'ọba ji ya gburugburu sekwa ya sikwa na windo wee weba ya n'akụkụ ọba ji ya na ebe ọ na-edine ọ na-edebe isi n'akwa ya ọ manyekwara ataṅụ ole na ole na owu ahụ o jiri gaa ogige ahụ gburugburu nke kasị nke bụ na owu ọ manyere na-akụ mgbịrịgba ahụ oge ọbụla mgbe ọbụla mmadụ gafere na ya ya bụ na mgbe ọbụla mmadụ metụrụ aka metụrụ aka n'ogige ọba ya ataṅụ na-amalite dawa nnukwu ikuku na-emekwa ka ataṅụ a na na-akụ ma Akụbụụzọ na-ama nke bụ mmadụ nke mmadụ mere na nke ikuku mere marakwa nke anụmanụ mere gbanịa na-esonyere m n'iru akwụkwọ a bụ mụta asụsụ Igbo ka anyị chọpụta ihe mere n'ime akwụkwọ a bụ ọkpa akụ eri eri aka m bụkwa nwanne ụnụ nwaanyị oriakụ uju anyanwụ onye nkụzi igbo n'iru akwụkwọ a bụ mụta asụsụ igbo ndewonu ka o mesịa